ị hụrụ akwụkwụ ntị ishi la ogbi ihe a wụ ụgwọ ọlụ mbụ mmadụ na-erite site n'ọlụ ọ lụrụ l'ụwa ya nke mbụ onye Igbo gbaa mbọ biko were echiche gị niile na okwukwe gị niile wepụ ebe eluigwe nọ tinye ya n'ịlụ ụwa ọ bụrụ na gịwa bụ onye Igbo kwete ee na onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ọzọ i gbooluru onwe gị ọtụtụ mkpa nwa bekee kpatara n'ala Igbo biko were ntị onye Igbo l'obi onye Igbo chi abụọla isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ okwukwe na-ezighị ezi na-eduhie mmadụ okwu a dị ọkpụrụkpụ dị omimi a ga-awanyere ya ọjị tupu anyị aga n'iru maka chi abụọla taa wụ mbọchị afọ ukwu na be nna m anyị anaghị eji ya eme egwuregwu ebe m si bịa na Olokoro biko ihe m na-asụ wụ Igbo ihe m ji na-asụ igbo wụ la izu ka mma na nne ji na a ga-esiri ụlọ mara mma pụọ n'ama biko were ntị onye igbo l'obi onye igbo ka anyị wanyere okwu ọjị okwukwe na-ezighị ezi na-eduhie mmadụ ọ dị ọtụtụ ihe ndị nna anyị na-ekwenyereghị anyị nwa bụ ụmụaka anyị kwenyere bụ ihe nwa bekee gwara anyị na-eduhie anyị dịka ndị igbo ka anyị wanyere okwu ọjị ka anyị gaa n'iru

ọ dịghị ụtụtụ kacha ụtọ na ebe m si bịa ụwa karịa ụtụtụ afọ ukwu anyị sị afọ ukwu nke taa ya fọtara anyị ife ọma anyị sị afọ pakpuchi anyị dịka ndị Igbo ka anyị mata kweta kwenye ma kwere na Chineke abụghị ọbịa l'ala Igbo ka anyị mata chi ahụ kere anyị n'ala nna anyị ka anyị fee ya ka ọ dịrị anyị na mma ebe anyị si bịa ụwa dịka ndị Igbo anyị sị ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ chi abụọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ anyị sị nrọ ọma anyị ya pụta ihe ndị ichie unu bịa ṅụọ kwere uru unu medere anyị ebere ma anya mere anyị amara na o site taa dị mma na ya dịrị gaba ya gazie okwu anyị kwụ ọtọ Igbo mma mma nụ wo ekelere m ọha nwa eze ekelere m ndị chiri echichi n'ala Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma kpakụkọ oji ọfọ sị ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma abụ m Nkwachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m oji ọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke a sị m isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ okwukwe na-ezighị ezi na-eduhie mmadụ ọ dị ọtụtụ ihe anyị nwa kwere dị ka ndị Igbo na ọ bụghị ihe nna anyị gwara anyị ihe nwa bekee kpụrụ kere anyị n'ime a sị m onye igbo biko were echiche gị na okwukwe gị niile i kwenyere n'ebe eluigwe na ọkụ ala mmụọ dị were ya wefere ịlụ ụwa ịnwa nwa dịka onye igbo kwete ee n'ezie n'ezie na onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ọzọ a sị m ị hụrụ akwụkwụ ntị isi na ogbi ihe ndị a wụ ụgwọ ọrụ mmadụ na-erite n'ụwa site n'ọrụ ọ lụrụ n'ụwa nke mbụ o nwere ụdị arụ ị ga-eji ọnụ gị kwute na ụwa ị bịara dịka onye igbo ọ bụrụ la ị bịa ụwa ọzọ ị ga-ada ogbi amaghị m otu nwoke ga-esi kọọ ụkọ n'ala Igbo otu di ga-esi kọọ ụkọ n'ala Igbo ndị Igbo aka obi na-echi fada asị m onye Igbo o nwere ọtụtụ ihe na-ezighị ezi onye Igbo kwenyere nke nwa bekee gwara ya mana nke bụ eziokwu na ọ dịkwanụ otu nna mụrụ gị ga-esi tụọrọ gị asị ya wụrụ onye ọcha ga-agwa gị eziokwu maka na egbe a na-ekpe m ikpe igbu m ọkụkọ ọ dị ihe aha anyị were ọtụtụ okwukwe anyị nwere dịka ndị Igbo tinye echiche anyị obi anyị niile na-ezighị ezi nke nwa bekee gwara anyị ka anyị wee ghee ya azụ chee echiche ala anyị chee echiche ihe aha ndị nna anyị gwara anyị dịka ndị Igbo maka na mgbe ọ bụla ị nwụrụ bịa ụwa ụgwọ ọrụ mbụ ị ga-ebu ụzọ rite wụ site n'ọrụ ị lụrụ n'ụwa nke mbụ gị igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ bụrụ ha na na gị bụ onye igbo ga-ekweta ee n'ezie n'ezie ndị ichie mma mma ọ bụrụ na ị ga-ekweta n'ezie n'ezie na a na-alọ ụwa alọ dịka ndị nna anyị si gwa anyị ya a sị m na ọtụtụ mmekpa ahụ ga-apụ anyị n'ime nke mbụ echiche eluigwe na ọkụ ala mmụọ ga-apụ maka na ọ dịghị otu mmadụ ga-esi bịakwa ụwa nọkwara ma ọ bụghị ma ndị igbo kọrọ akụkọ igbo chee echiche ala igbo kpụrụ ihe ahụ eziokwu ahụ ndị nna anyị gwara anyị site n'ịhụnanya na ịma mma na ịdị mma nke ha maka na ndị Igbo dị nsọ ọ bụrụ na anyị mee otu ọ ga-adịrị anyị na mma ọ dịkwanụ otu ị ga-esi dị nsọ dị na dịka onye Igbo ma ọ bụrụ na ị sọghị ihe ala nna gị na-asọ ka anyị laghachi azụ ka ọ dịrị anyị na mma Ojiọfọ kelere Igbo tụsa ozi a ma ọ dị gị mma Igbo mma mmanụ